ọka ọ dị ọka ọ dị na-ekwukwa okwu o meru ọka ọ dị
Ee, ndị be anyị abịakwanụ m ọzọ onye unu na-anụ onu ya bụ Reverend Innocent Chukwudi Peace Udochukwu uh, by the special grace of God ọ mụnwa bụ the president of Rhema Productions TV channel um, ndị na-ewetala unu ife onyonyo dị iche iche gbasalụ sụba Igbo gbasalụ na eh, akụ lue ụnọ na ihe ndị ọzọ dị iche iche ịgba bọị ịgba odibo so anyị nwa na-agbakwa mbọ in partnership with eh, ndị Lion Business Park ịgbasa ozi ọma nke ndị Igbo kwesịrị ịnụ maka ya na ihe dị ukwu na ihe dị ebube na-eme n'Enugu steeti just close to ninth mile after customs um, checkpoint or warehouse you know ọ dị n'Enugu steeti nyanwa bụ the biggest the largest industrial and business park n'Africa when completed nyanwa bụ Tinapa ndị Igbo nyanwa bụ Lekki nke ndị Igbo ihe anyị na-agwa onye ọbụla bụ na ọrụ na-aga n'iru n'ebe anwa kịta dịka o si aga kemgbe otu ahọ na ụma na-akwụsịghị akwụsị ọrụ na-aga non-stop kịta a na-ehu decking dịka ị ga-afụ n'ife onyonyo ị na-enene kịta ị ga-afụ na a na-ehu decking na shops 22,000 shops a na-alụ warehouses ga-adị there of which ndị chọọ warehouse the the the number agbadago too much so ọ bụrụ na ị chọọ warehouse i- i- i mee ọsịsọ i nweta nke gị maka na enwere ike na ọnwa na- ọnwa na-abịa abịa enwere ike the warehouse a ga-ewelesigo ya ewelesigo the five star hotels that is five eh, portion e wepụtara for five stars five star hotels ndị ndị chọrọ ịlụ hotel ndị investors ewelesigo nke anwa there's no chance for that again then hospitals the same thing world class hospital ọ bụrọ nke 100 beds no world class hospital ga-adị there a ga-enwe exhibition center a ga-enwe fire service police station ebe a ga-abụ the most secured place in Igbo land so ihe m na-achọ ịgwa onye ọbụla na ihe a na-eme abụrọ ihe ụmụaka because ọ ndị be anyị nọ abroad ndị be anyị nọ abroad na-apower this very eh, project majority of them na-esend ego from abroad ewee na-alụ ife a na-alụ that's why ọlụ ji wee akwụsịbeghị akwụsị n'agbanyeghị na o nwe ka ụbọsị si wee dị now so n'ihe m na-achọ ịgwa onye ọbụna bụ ka anyị teta n'ụla nke a ka a na-akpọ akụlue ụnọ nke a bụ nke anyị nke a bụ nke anyị ọ bụrọkwa nke politics na ọ nke anyị really nke anyị ọ ga-abụ o nwee ka ọsọ si chụba gị anywhere ị gbanata bịa mana ị nọ na be gị so n'ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na ọrụ na-aga n'iru n'anya na ihe onyonyo ị na-afụ ka ị fụ ka e si ahazi ife na-aga ebe anwa ebe a bụ import and export free zone i si Onne bunata ngwa ahịa Onne Rivers State na-function properly now a na-ekwubu na anyị enwerọdị sea port mana Onne Rivers State Onne port na-function very well now i si ebe ahụ buru ngwa ahịa buata ebe ahụ ọ bụrụ na Lagos ka i si buata ebe ahụ send container to that place ị ga-agbalị ya without akwụ kọbọ eji about 500,000 dollars wee gota the license maka that import and export free zone because ọ bụrọ ihe a na-eme na nkịtị na abụ ọ bụrọ free ebe a nwee central sewage system central eh, eh, sewage system and central eh, drainage system ebe a nwee security 24 hours round the clock ebe a nwere ọkụ ada anyụ anyụ there ọkụ ama na-anyụ anyụ there because a ga-enwe turbine nwee ma solar services ma hydro electricity so n'ebe anwa bụ ebe ndị obodo oyibo na-alụ na-agba mbọ ka fa lụwa kịta ọ ya-abụ nke si obodo oyibo nata ka ọ dịkwa ya ka ọ nọ n'obodo oyibo a ga everywhere ga-adị very clean everywhere ga-adị well organized and ebe a dị organized already because since one year plus anyị ji alụ ọrụ ebe a ma ọrụ akwụsịbeghị for one day enwebeghị nsogbu ọbụna so na ihe m na-achọ ịgwa anyị bụ na ọ nke a bụ the real akụlue ụnọ onye ọbụna gbaa mbọ enwere so many different payment plans nke ga-esuit onye ọbụna dịka i si chọọ ị kwụa ụgwọ outright enwere bonus a ga-enye gị ọ bụrụ na ị chọọ ka ị kwụọ installmentally eh, enwekwa time enwekwa space for you at least a ga-agbatịrị ya for three years some in some cases six years in some cases so ego ama bụ excuse na ị nwerọ ego ama bụ excuse so n'ihe m na-achọ ịgwa onye ọbụna kịta ka ọ baa the moving train dịka m kwuru na mbụ na ọ nke a bụ Tinapa anyị nke a bụ Lekki anyị and ebe ahụ ka ndị Igbo gbakpọ zuzugbe zuzugbe ga-ezukọta ọ ga-abụ the busiest place in Africa when functional ọ ga-abụ the busiest industrial and business park in Africa because anyị nwa nwe ahịa anyị nwa nwe importation anyị nwa nwe exportation anyị nwa nwe ife ọbụna a na-azụ azụ n'afịa so nke anyị ga-adị ka a ga-adị egwu and achọrọ m ka i jiri anya ime mmụọ chọpụta ife m na-agwa gị fụ ife m na-agwa gị na ebe ahụ bụ ebe onye ọbụla kpọrọ onwe ya ezigbote onye Igbo na-azụ ahịa ma ọ na-eme ihe ọbụla ọ na-eme ma ndị nọ into logistics ma ndị nọ into clearing and forwarding ma ndị nọ into import and export whatever like I said before a ga-enwe exhibition center a ga-enwe malls shopping malls like Shoprite ebe anwa exhibition center ga-abụ ebe a ga na-edobe Igbo made ụmụaka be anyị nọ Aba na-alụ ma akpụ ụkwụ ma ihe dị iche iche ma ndị nọ Ọnịcha ma ndị nọ Enugu na-alụpụta ihe dị iche iche ha ga-enwe their own exhibition center there na ị chọọ ịzụ ahịa ị bịa ebe anwa i nee ihe ọbụna ị laikiri ị chọrọ ịzụ ị needirọzị ijebe Aba ma ijebe Enugu ma ijebe Ọnịcha na ebe ebe anwa ị fụrụ ha na ngwa ahịa ị chọrọ ị kpọọ n'ekwentị ndị nwe ya nụ, gị na ha akpaa amara ka ha ga-esi supply gị ya so it's a very wonderful place it's one of the best place uh, a ga-enwe n'ala igbo when functional so join the moving train my brother and sisters so that na akụ anyị ga-elu ụnọ daalụnụ

ọ ka ọ dị na-ekwukwu okwu ọ ka ọ dị ọ ka ọ dị na-ekwukwu okwu